purezidenti wa anthu onse osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindimagwedezeka amene ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndimakondwera kwambiri ndikamatukwanidwa ndikamanyozedwa Koma nditaima pa chilungamo. Ndi bwino anthu azikunyoza utaima pa chilungamo kusiyana ndi kuti anthu azikuchita praise koma uli chisiru kumanena zonama. Chonchonso ndithokoze anthu onse amene anatenga to the social media yesterday nditazuzula chikhalidwe chonyasa chimene chayambika chomafuna kuti mmalawi muno muzikhalanso terror titakumananso ndi terror ena m'boma la mcp onse amene anayamba kumandinyoza ine kumanena kuti ineyo ndine opusa kwambiri ineyo ndikuderera ineyo sindikuchita bwino ndikubakira mediocrity ndikuthokozeni nonse amene munatenga those that took to the social media ndikumanyoza boni kalindo ine ndimanyadira kwambiri chifukwa potukwanapo zikuoneka kuti uthenga ndiye kuti unakupezani. Chimene ndaona ine ndi chonena kuti anthu andale samaphunzira ma ma mistakes a anzawo. Anthu andale ndi anthu ovuta kwambiri. Amafuna kuti uziayamikira pa nthawi zonse ngakhale apanga zopusa. Inde aliko ma activist ena amene amayamikira ngakhale ndi zinthu zopusa zomwe koma ine ndikufuna ndikusimikizireni a Malawi, Ine sindimapanga zauchisiru, ndipo ndidzaima a, ndi chilungamo changachi, ndipo sindingapange, sindingaphonye, sindingapange mistake ina iliyonse, kumachita back mediocrity. Ine ndidzaima pa chilungamo. Lero ndili ndi nkhani zikuluzikulu. Tipita kuja kumatchedwa ku Malawi Electoral Commission, kuti tiulule za nkhanza zimene zikuchitika kumeneko posatira chisankho chimene chinachitika pa 16 September chimene anthu pakana lero sanalandire ndalama komanso tipita tikayang'ane kuzunzika kwa maziphunzisi mu mzinda wa Lilongwe that is Lilongwe urban, Lilongwe rural komanso amaziphunzitsi amene akuzunzika ku Blantyre rural komanso ku Blantyre urban komanso in general maziphunzitsi onse mmene akuzunzikira muno Malawi komanso tipita tikaone nkhanza zimene zikupangika anthu ndi anthu a temporary amene akugwira ntchito za temporary ku Escom komanso tiyang'anirapo zosiyanasiyana zimene ziti uh, zimene zili m'masite mwathu ngati site ya Blantyre, Mzuzu, Zomba uh, komanso Lilongwe kumbali ya mavenda. Koma mwina tisanafike kumeneko, ndangofuna kuti ndipereke malangizo aulere ku zipani zonse zimene zili muno m'Malawi. Tiyambirire ndi zipani zonse zimene munaphwaswamuka pa zisankho zapita zija Lerotu ndi pa 12, kwangosala masiku 4 kuti tikwanitse mwezi chichitikireni zisankho zija. Ndinafuna ndikulangizeni kunena kuti ino si nthawi yoyamba misonkhano. Ino ni nthawi yonena kuti nonse muitanizane ku zipani zwanuko mukaone kuti kodi chinachitika ndi chani kuti mulephere, chinachitika ndi chani kuti muzipeza mavoti ochepa, chinachitika makamaka ndi chani kuti anthu asakakukondeni. Kodi kapena ndi ma structures? Kapena iyayi mfundo zanu sizinali bwino? Kapena iyayi ndi nkhanza? Kapena iyayi ndi executive arrogance? Chifukwa chimene ndaona ine kwambiri nchonena kuti zipani zambiri sizinachite bwino pa zisankho zapitazo chifukwa 1 mfundo zawo zinali zosakoka zosakoka mitima ya anthu komanso zambiri zinali zokuti ndi nightmare zonama komanso executive arrogance kukula mtima komanso kuzimva majuwisi komanso kuwapangira anthu nkhanza kuwanamiza amalawi kumanamiza zinthu zimene sizinga kuwalonjeza zinthu zimene sizingachitike pa moyo tsono amalawi alero anasukusula. A Malawi a lero samafuna zopusa. Vuto la anthu a ndale tikamakulangizani simmamva. Mmaona ngati ife tikufuna kapena ma udindo kapena tikufuna tizikupemphani ndalama. Koma ili ndi phunziro kwambiri limene lachitika pa 16 Sepitembala and atsogoleri anzeru amene mu zipani mwanumo mukuyenera kuti mukhale pansi muunikirane muone kuti kodi 2030 ife tingazawinenso bwanji kapena 2030 tingapange njira zanji zokuti amalawi tiyakopere kusiyana ndikuti mukangowononganso ndalama chifukwatu anthu ndiye awononga ndalama zipani ndiye zawononga ndalama zipani zinazinso muzifufuze bwinobwino momwe mukhale ndi soul searching program muunike mpite pa ground mukapange research muone kuti kodi chipani chathuchi is it worth kupitirira kapena ayi chifukwatu pali kwina kumangowononga nazo tax payers money komanso mwina kumangowononga ndalama zanu zimene munayenera kuti mupangire zina ndi zina kumagulira mwina nthumbwana ndi zina ndi zina kusiyana ndi kumapanga kampeni imene singakupindulireni. Zisankho zapitazi titengerepo phunziro kunena kuti mukawaona anthu atachuluka m'misonkhano muja, si onse amene akukufunani. Mutengerepo phunziro kunena kuti a Malawi anasukusula lero a Malawi samafuna zachibwana. Tikapita ku dpp inuso a dpp mukhale ndi nthawi yoziunikira nokha muzifunse kuti kodi a Malawi atisankha chifukwa chani and ndi mfundo ziti zimene zinakopa a Malawi. Chenicheni chimene chinapangisa a Malawi kuti atibwezeresenso m'boma ndi chani pa nambala wani? muyikepo chimenecho pa nambala thuu, muyikepo Mulungu, ndiponso mwina Mulunguyo mumuyike pa nambala wanipo chifukwa ndi mmene zinalili zinthu zija, musaone ngati mwangowina nokhatu iyayi, ayi, kunali anthu amene amapempherera dziko lino, kunja kunotu kuli opemphera a genuine, Inde a fake aliko koma aliko ena a genuine amenenso inu sim'maaziwa. Ngakhalenso olo professor yo Arthur Peter Mutharika sanakumane nayepo koma amalipempherera zikoli kupempherera kuti mwina Mulungu atipatse mtsogoleri amene angalipulumutse zikoli chifukwa awa akanawinanso a mcp wa kawiri bwenzi pano anthu akumaphedwa zuwa likuwomba akumabwera chifukwa inutu kunja kuno kunagawidwa mfuti kunja kunotu kunagawidwa anyamata zikwanje kunja kuno kunakonzedwa mapulani osiyanasiyana and even mapulani amenewo alipobe so inu a dpp mukhalenso ndi mpata owunikira kuti kodi ifeyo kuwina kwathu tawina chifukwa chani and mukuyenera kuti inuyo mufune musafune mupeze siku limene mupangise mapemphero mukatha kusankha nduna zanuzo mupangise mapemphero thanksgiving prayers kumuthokoza mulungu muyitane azibusa muyitane anthu osiyanasiyana and moreover president Chak- oja, ah, muthalika akuchita kunena momveka bwino kunena kuti kuwina kwa iwowo ndi kuwina kwa amalawi onse izi zikufunikira kwambiri kunena kuti this country should heal komanso kumuthokoza mulungu pa zimene wapanga osakhalanso kubweretsa terror you should avoid terror and aliyense wopanga terror akuyenera kuti azimangidwa so kairo anthu achipaniwa akapanga zawo zopusa amapita ku, ku, ujeni ku polisiya kukakhalako maawazi ochepa basi ndikuwatulusa koma kukhala ine ndiye mundiyendetsa pakana ku Khungatu mundiyendesa pakana ku karonga nkhani yokuti ndiyopanda umboni so tikupempheni inuyo a dpp kunena kuti nyadirani kupambana kwanu kwa pa 16 paja koma musanyadire kwambiri mukuyenera kuti mukonze misonkhano yomuthokoza mulungu chifukwa ndi kuti akanangowina amene ajawo ambiri inu mukanaphedwa ambiri inu mukanamangidwa Ichi ndi chinsinsi cha Mulungu chimene chikusonyeza kuti Mulungu amalikonda dziko linolo. Nkhani yathu yoyamba lero ikupita kwa maziphunzitsi kudandaula kwa maziphunzitsi amene akuzunzika mu dziko lino kudzera kwa akuluakulu aku education be it ku Blantyre rural, Blantyre urban, be it ku Lilongwe rural, uh, Lilongwe urban, komanso ku Mzuzu komanso malo osiyanasiyana. Maziphunzitsi afika tsopano pomazunzidwa kumapangidwa ma transfers any way, kumangowapatsa ma transfer opanda ndondomeko, opanda disturbance allowance kuchokera 2022 pakana leroli. Maziphunzitsi kumafika kumakalipiridwa ngati ana. Komanso maziphunzitsiwa akumapangidwa promoted mosiyana amene ali ndi grade yochepa ndikumampambana amene ali ndi grade yapamwamba komanso ena akumawakweza chifukwa cha ubale wawo ndi akuluakulu aku education komanso ena chifukwa akukwera pampando chifukwa cha ubwenzi zibwenzi zimene akumapanga ndi akuluakulu ngati mapeya komanso akuluakulu aku division Izizi zikubweretsa nkhawa kwambiri pakati pa maziphunzitsi akuzunzika kwambiri maziphunzitsi mwina kufika pa sukulu ngati lero kungokhalapo mwezi umodzi akumuchotsa kupita ku sukulu ina akum'bweretsa pa sukulu imeneyi m'bale wawo chifukwa aona kuti sukulu imeneyi ndi yabwino izizi zikubweretsa nkhawa komanso ana mukamawapanga choncho sangaphunzire chifukwa ana amayenera amuzolowere m'phunzitsi wawo. izi ndi nkhani zimene zovuta zimene zili ku education nkhani ina imenenso ili ku education imene ma, ma authorities akuyenera kuyiyang'ana ndi nkhani ya maziphunzitsi amene akumapanga business kumapanga business kukhala ya mandazi ya samusa ya zibwente nthawi ya, ya, pa, ya pa break and zikasala zinthu zija maziphunzitsi ena akuwachita force ana kuti tani azi, azingongola zinthu zija ana aja akangongola akaona kuti ndalama alibe akumajomba ku sukulu. Izinso ma authorities munayenera muyang'anire kuti kodi policy yathu ndiyotani. Policy ya sukulu ya ministry of education ikulola mphunzitsi kuti azipanga business pa sukulu? Izi zikuchita disturb ana ambiri akumalephera kupita ku sukulu chifukwa maziphunzitsi akuwachita force ana kuti azingongola za ma business awo zakudya zimene abweretsa kusukulu, kuwachita force kuti azingongola. Kodi mwana ameneyu mukumukonzera tsogololo lotani? Nkhani yachiwiri imene tikufuna tizikute pano ikuyenera kuti inu a boma mudziwe ndi khalidwe limene la katangale limene likuchitika ku mec. Tinalengezapo pakati apo kunena kuti a mec akumamupatsa munthu allowance komanso ndikumuyimbira foni kapena kumpasa munthu malipiro ache ndikumuimbira foni ndikumuuza kuti malipiro anu alowa e ndiye tikutumizirani ena amenewo mutumize ku nambala iyi kusonyeza kuti pamene papa pali katangale komanso si pompotu pokhapo iyayi akupezeka kuti a MEC ajawo akaalipira mwachisanzo kulipira ngati apolisi aku prison a army maziphunzisi akaalipira ndalama ijayo ndalama yacheso yowabela imene sikugwilizana ndi masiku amene agwilila ntchito akumati ndalama ija ikangolowa ku account kuja within 10 minutes ndalama ijaso akuichosa pali anthu amene abeledwa ndalama ma 960000 ma 840000 ma 480000 ukaichitaso calculate ndi figure yo ukupezeka kuti ikusiyana ndi zimene munthuyo anayenera kuti alandire, and uwu ndi mchitidwe umene ukupwetekesa mtima, umene ukudandaulisa anthu ambiri chifukwa anthu ambiri amapita kumakagwira ntchito imene ijayo using their own moneys chifukwa a mec anali asanachite provide anything. Leroli tikunena pano a army, a police, ma ziphunzisi, ma, ma ujeni ma, ma uh, presiding officers maklaliki onse amene anakagwira ntchito ku MEC akudandaula even aku warehouse eh? ngakhale contract, contract yawo yatha ndalama zawo sanalandire pakana leroli iyi ni nkhani inanso imene mwina a ACB akuyenera kuti ayiyang'ane ndi diso labwino chifukwa zikuoneka kuti ku MEC ku kuli mchitidwe wokuba ku mec kuli corruption anthu amene wawa kuteku ambiri wa akuluakulu aku mec alemera koopsa izi muzangoipisa nazo zina la Annabel Mtalimanja amene wagwira ntchito yabwino kwambiri munayenera inu amayi mufufuze bwinobwino mukhale meeting ndi anthu anu Muone zachinyengo zimene zikuchitika ku mec kunena kuti anthu amene anagwira ntchito kumenekoko ena olo mu account mwawo simunagwere china chilichonse enawo amene anapanga mwayiwo ndikugweramo ndalama ndalamazo zonse zinachosedwa kaye kaye ma drivers amene anagwira ntchito za mec amenewawa ndiye amapatsidwa ma 420 kungolowa 420 ijayo nthawi yomweyonso ikuchotsedwa mchitidwe wa chinyengo kwambiri nkhani ina imene tikufuna tiunikire pano ndi nkhani yokhuzana ku escom makamaka anthu amene akugwira ntchito za temporary kaya ndi magadi amene ena akhala over 5 years over 6 years komabe adakali pa temporary pompo eti chikhalirenicho anthu ena akumabwera pompo amenenso, sana, alibe experience ndikumalembedwa ntchito pompo anzawo a temporary ogwira ntchito kale anabwerapo kale ali pompo za madilu and afika ena mabwana aku escom ngati ku lilongwe kufika kumachita kuwamenya anawo, kummenya achinyamatawo, kuwapanga ma transfers chisawawa, kuwatumiza malo onena kuti azikavutikako, iyi ni nkhani yodandaulisa kwambiri, iyitu nkhani imeneyi yatumphuka titaulula chikhalidwe chimene chili ku escom chimene akulipirisa anthu ndalama kuti akangowakonzera magesi, chimene akulipirisa anthu ndalama zankhaninkhani munthu atawononganso ndalama ati akangomuikira polo kapena akamulumikizire magesi m'nyumba mwache. Imeneyiyi ni nkhani yovuta kwambiri. Choncho titayiphulisa nkhani imeneyi anthu enanso abweresa nkhani ina kunena kuti onse ma temporary onse kaya ndi ku salima lilongwe karonga blantyre onse amene agwira ntchito za temporary akuzunzikanso kwambiri iyi ni nkhani yomvetsa chisoni imenenso inu akuluakulu mukuyenera muyiyang'ane nkhani ina ndi yokhuzana ni ukhondo wa m'matauni mwathu Inu boma lapita lija ataona kuti akuyandikira ku zisankho anachosa anasiya kuwathamangisa a mavenda mtauni mwathu lero mupite ku tauni ya limbe mupite mtauni ya blantyre mupite mu zomba mupite ku lilongwe mupite ku mzuzu mukapeza kuti mavenda ali pena paliponse yes akuyenera kuti apange makobiri kuti azikadyesera uh, mabanja awo koma now it is now too much kuli kunyasi kuli nyasi zochuluka Ndima- ndikanapempha ma authorities mupeze njira yabwino osakhala ija yomawathamangisa ndikumawalanda zinthu ndikumawamenya ndikumakawamanga mm mupeze njira yabwino yonena kuti while we want to promote businesses ma small scale businesses anthu ajawo mtawuni mwathu muzisamalidwa mtawuni mwathu mukhale mwa ukhondo kodi alendo atati abwera ndikumaona zimene zikuchitika ngati ku tsoka market uh, pa area 3 mu area 2 mu cha mu nzikitimu pa nandos mu limbe pa polisi mu zomba Mchitidwe umene uja si mchitidwe wabwino. Mtaunimu mukunyasa kwambiri. Tinayenera kuti ife andale amene timapanga ndale ife musamatenge ndale ndikumaphatikiza ndi ukhondo chifukwa ti this is as a result ya anthu ma failed leaders amene amaona ngati akamawathamangisa ma vendor ajawo ati sadzapeza ma vote. Inu tatengani chitsanzo cha malemu Bingu wa Mutharika. Anathamangisa ma vendor eh, mtawuni kodi sanavoteredwe imakhala uh, strategy imene agwiritsa ntchito osakhala zimene amapanga a mcp kumazuza anthu kumawamenya anthu opanda chisoni kumuona mzimayi wanyamula nthochi zake ziwiri afuna angopeza kakobiri amugulire mwana kaphalala kuti akatana adye Ayi ndithu kummenya nzimayi ujayo ndikummenya ndi mfuti, kummanga, kumphwanyira zinthu zache chikhalidwe chimenecho sichabwino choncho tipemphe inu boma limene lili la dpp kunena kuti tapezani njira zabwino kuzera kwa ma mayor kuzera kwa aphungu mupeze njira zabwino zonena kuti we should make our town to be clean and izizi zithandiza chifukwa mtown mukuopya ana aja amasikini asopano alowa kwambiri aja mmangonena nthawi zonse kuti tizachosa tizachosa ana amasikini aja afika poopya akumalowa mtown mu anthu akumatulukamo ataberedwa zinthu ena atalasidwa chifukwa cha ana amene ajawo Tikuyenera kuti tipange ndondomeko zofuna kutukulira ziko lino. Ziko lino kuti liyende bwino likufuna ma plan abwino ndikuwachita implement. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njereza village TA Mabuka box 76 Mulanje